Igbo ndị ọma m ji eme ọnụ ekenekwa m ụnụ ọ ka bụkwa mụ Matthew Edochie onye nke na-ewetara ụnụ ife ome nke bịa mụta Igbo ọ bụ tata bụ izizi ị na-afụ m ana m anabata gị wee na-asị gị nnọọ n'ebe a bụ bịa mụta Igbo na ihe anyị na-amụ ebe a bụ Igbo na anyị na-amụ Igbo ebe a na-amụ ihe dị Igbo n'ime anyị na-enye nkụzi bara uru gbasara ihe ndị bụ omenala Igbo n'atụfughị oge ọ bụ na na nkụzi gara aga nye gbasara ihe dị iche na arụ na nsọ ka o wee kpọọ m na ọ bụ sọsọ nri a na-eri n'ọnụ bụ ihe ndị akụkụ ndị Igbo na-asọ nsọ ọ nya mere m ji wee sị ka m bịa kọwaa nya ka o doo anya maka ebe ahụ ana m ekwu na ihe ndị na-eri na ọ nya ka ndị ndị a na-asọ ọ dịzie ka ọ sọsọ nri mba ọ bụghị sọsọ nri ana m ebu ụzọ ekelegoro ndị butara ajụjụ ahụ ọ dị ụzọ mmadụ ịtọ ee eh, batalụ na zitere m ozi n'ime wee na-ajụ m ee ọ bụ sọsọ nri wee na-asị mba na ọ bụghị sọsọ nri ka a na-asọ nsọ na o nwere ụfọdụ ihe bụ nsọ na-abụghị arụ dịka m si wee kọwaa ya ọ bụghị ijechiakwa azụ na nkụzi m nyegoro enye kama na ọ ka m mee ya ka o doo anya ị ma na ndị na-eso m bụ ndị m na-akụziri ife so bụ ihe ọbụla ha chọrọ na otu ha si wee chọkwa ya ka m si gaa eme ha sịkwa ka m kụzikwaa nkụzi ya ọzọkwa m ka ya-akụzikwa ya gịnị ka m na-eme na-abụha nkụzi so ọ bụrụ ya ya bụ na a bịa n'ihe a na-asọgasị nsọ dịka iji maa atụ nwaanyị ịlị enu nkwụ n'ala Igbo ị ma na Igbo na-asọ ya nsọ ọ bụghị na ọ arụ ka ọ bụ ọ bụghị nnukwu ajọ ife kama na ụfọdụ ebe na-asọ ya nsọ mana nke a dịkwu ka Igbo zuzugbe dịka nwaanyị ịrị enu ọjị ọ nsọ ka ọ bụ nwaanyị ịgọ ọjị nwoke ya ata ọ nsọ ka ọ bụ ọ bụha arụ ya nwaanyị gọcha ọjị o gbuwaa ọjị nwoke ya ata o nwekwaha nwoke nọ n'ụlọ a nwoke ya awa ya bụ ọjị mmadụ ịbịa be mmadụ wakpie ọjị ọ nsọ ọjị eze ji adị eze n'aka kedụkwa ihe ọzọ kedụkwa ihe ọzọ m ga-eji wee mekwa ọmụmaatụ ihe ọzọ m ga-eji mekwa ọmụmaatụ ya bụ i nee anya fụ na ọ bụhọ sọsọ nri a na-eri n'ọnụ bụ ihe a na-asọ nsọ ihe a na-asọ nsọ gụnyere ma omume a na-emekwu eme ọ ya ka m ji ekwu na ihe ndị ebe a na-eme nwe ike ọ dị iche na ihe ndị ebe a nụwa na-eme ya bụ ka o biri anyị ebiri n'uche na a bịa n'ihe gbasara ịsọ nsọ na ọ bụhọ sọsọ nri a na-eri n'ọnụ ee eh, omume a na-emekwu eme sokwu dịka nwaanyị iso mmọnwụ n'ala Igbo ọ nsọ ana ka ọ bụ anaghị eme ya eme ya bụ ụmụ ihe a m rụtụgasịrị aka bụ ụmụ ihe m akpọha afa na nkụzi nke gara aga ya bụ dịka o si wee dị unu anụgo ya ee eh, maka na sọsọ nkụzi ka m nọ na ya nke ọbụla ị ghọtaha ọfụma maọbụ nke ọbụla ị ma ị gwakwa m ihe m na-eme dị iche na ihe ndị ọzọ na-eme eh, ihe tụpụta n'ihu akwụkwọ anyị etinye ọnụ mana ihe tụpụta n'ihu akwụkwọ otu m ga-esi wee tinye ọnụ bụ na ọ bụrụ na o nwere ihe nkụzi ya na ya na-agbọghị m tinye ya ọnụ ya bụ ekene m unu rie nne ndị na-esonyesi anyị ike mana agbazi ma na-atụzi anya ka a na-ajụ anyị ajụjụ dị iche iche ka ha wee na-amụta ọ maka unu ka anyị ji wee nọrọ ebe a wee na-asị unu biko gbakwanụ mbọ ka unu na-esonye anyị n'ebe ahụ bịa mụta Igbo na anyị ga na-enye unu nkụzi dị mma mgbe ọbụla ya bụ daalụnụ hie nne ọ ka bụkwa mụwa maazị Chukwu Edochie onye nke na-ewetara unu ife omume nke bịa mụta Igbo wee na-ayọ unu biko gbaa mbọ bie m aka n'akara ịfụnanya tụsara m ozi a ma tinyekwuo okwu na ngalaba okwu ka bịa mụta Igbo wee na-etowanye. Daalụnụ hie nne. Ka ọ dị oge ọzọ.